lachitatu pa 19 april mchaka cha 1995 anthu ena osadziwika anaombera komanso kupha mkulu wa asilikali ankhondo general mankin chigawa zimenezi zinachitika 7 koloko ya usiku pa tsangano trading center boma la ntcheu kuyambira nthawi imene anaphedwa nkudzafika lero palibe amene anakhala ndi chidwi chofuna kufufuza mmene zinakhalira kodi amene anakonza plot yofuna kupha general mankin chigawa anali ndani msilikali ameneyu anabadwa 1949 ndipo anamwalira 1995 pamene anali ndi zaka zokwana 46 mmwezi wa disemba 1993 chigawa anapanga mbiri pamene anatsogolera asilikali anzake pa nkhondo yolimbana ndi Malawi Young Pioneer. Mwachidule ndikuwuzeni kuti iyeyu pamodzi ndi anzake ndi amene anathetsa Pioneer pogwiritsa ntchito Operation Bwezani. Pa tsiku limeneli chigawa pamodzi ndi makomredi ake anamanga akuluakulu atatu a malawi army general yohane general liabunya komanso general manyozo akuluakulu onsewa anali kumbali ya kamuzu ndi chipani cha mcp ndipo ankatsutsana ndi plani yoti asilikali akachite nkhondo ndi payoniya koma mankin chigawa ndi gulu lake sadamvere zimenezi anawamanga kuwayika pa house arrest kenaka adayambitsa nkhondo yoopsa yothana ndi malawi young pioneer itangotha operation bwezani kamuzu banda anayamba kuchita mantha ndi msilikali ameneyo ndipo anamukweza udindo kukhala wachiwiri kwa mkulu wa asilikali ankhondo nayenso bakili muluzi atawina chisankho ndi kuyamba kulamulira 1994 anamusankha chigawa kukhala mkulu wa asilikali ankhondo udindo wa mkulu ameneyu unali chimodzimodzi mmene ulili masiku ano general vincent nundwe mkulu woyang'anira asilikali a malawi army patangotha miyezi yochepa akulamulira muluzi msilikali wina wotchedwa colonel james njoloma anakonza upandu wofuna kulanda boma pulani imeneyi italephereka iyeyo anathawa kuyamba kukhala mobisala komabe asilikali anamusakasaka mpaka anamugwira nkukamutsekera ku ndende patangotha miyezi yochepa zitachitika zimenezi mkulu wa asilikali general manken chigawa anaphedwa ndi achiwembu m'boma la ntcheu pa tsiku limeneli iyeyo anakwera galimoto yake kuchokera ku lilongwe nkumapita mtunda wa blantyre atafika pa tsangano trading center anayima ndi cholinga choti agule ndiwo zamasamba kachewere komanso tomato inu mukudziwa kuti pa tsangano pamapezeka zinthu zimenezi zotchipa ndi iyeyo anaganiza kuti ah koma ndisanafike ku blantyre ndime kaye apa ndigule kachewere ndigule anyezi tomato ngakhalenso ndiwo zamasamba koma atangotuluka mgalimoto anthu ena anamuombera ndipo iyeyu anafera pomwepo anyamata ena amene anali pa tsangano pamenepa ataona zimenezi anayamba kuthamangitsa achiwembuwo ndi cholinga choti athane nawo wachiwembu mmodzi anakwanisa kumugwira anammenya mpaka na kumupha pa chingerezi timati mob justice wachiwembu wina anakwanisa kuthawira ku mozambiki amene sanapezeke aa inu mukudziwa kuti tsangano ndi malire ndi mozambiki ndiye iyeyo anangolokera tsidya linalo ndi kuthawa sanapezekenso komanso panali munthu wina mmodzi amene anamugwira wamoyo nkukampereka ku polisi mwachidule ndikuuzeni kuti anthu amenewa analipo atatu analipo gulu koma amene amadziwika bwino analipo atatu mmodzi amene anaphedwa uja anapezeka ndi chiphaso cha ku mozambiki anali nzika yochokera ku mwatizi mnyamata amene anagwidwa uja dzina lake anali thomas chibonga ndakuuzani kale kuti mmodzi anathawa kupita ku mozambiki amene anaphedwa ndi amene anampeza nchiphaso analinso wa ku mozambiki koma amene anagwidwa dzina lake anali thomas chibonga wa ku malawi atamutenga ndi kumpititsa ku polisi iyeyo anaulula kunena kuti amene anamutuma kuti aphe general manken chigawa anali akuluakulu aboma makamaka nduna timvetsetsane pano kunena kuti boma limene ndikunena pano ndi boma la udf pansi pa bakili muluzi amenewa ndi amene akukhudzidwa kwambiri pa imfa imeneyi ya manken chigawa mnyamata ameneyi thomas chibonga atagwidwa ndi apolisi anamfunsa achimwene ndi chifukwa chani mukupezeka kuti muli mgulu lokupha general manken chigawa chinachitika ndi chani ndiye iyeyo anafotokoza kunena kuti ine tu ndatumidwa ndi nduna anazitchula mayina sindifuna kutchula dzina pano chifukwa nkhani zimenezi ndi zovuta kwambiri koma mayinawo anatchulidwa ndithu ndiye atatchulidwa choncho mphekesera inayamba kumamveka kunena kuti nyamatayo akuluakulu aboma apolisi anayamba kumuchita nkhanza kenaka anamupha mukudziwa inuyo mmene zimakhalira taonapo akuluakulu ambiri anthu ambiri amene akukhudzidwa pa milandu ina ndi ina yofunikira akuphedwa mosadziwika bwino ku polisi ndiye uyunso ataulula nthawi imeneyoyo apolisi anayamba kumuchita nkhanza mpaka anamupha atamwalira choncho apolisi anabweranso ndi mabodza awo nkumatiuza kuti thomas chibonga anachita kudzipha yekha pamene amayesera kuti athawe tikukumbukira nkhani ya agadama apolisi anatinamizanso kunena kuti anafa pa ngozi ya galimoto apanso mu 1995 anatinamiza kuti thomas chibonga anachita kudzipha koma zoona zake sizinali zimenezi ayi atamugwira pa ntcheu anamutumiza ku blantyre kumene ankamusunga pa chichiri prison atafunsidwa chifukwa chimene anaphera komanso kupha mkulu wa asilikali thomas chibonga anaulula kunena kuti anachita kulandira ndalama kuchokera kwa nduna zina za boma zimene zinamutuma kuti atero atangoulula choncho iyeyo anatengedwa mu galimoto ya polisi ya vani ndi kuyamba kulowera naye mtunda wa ku lilongwe atafika naye cha mu dedzamo apolisi anamuponyera pansi patala anaphwanyika mutu nkuferatu pomwepo zitatero mneneri wa polisi pa nthawi imeneyo anapita pa wailesi nkulengeza kuti thomas chibonga wachita kudzipha pamene amayesera kuthawa mgalimoto ya polisi ambiri mukhoza kumadabwa kunena kuti kodi ineyo ndinadziwa bwanji kuti thomas chibonga anachita kuphedwa ndi apolisi kapena ineyo ndinadziwa bwanji kunena kuti apolisi anamponyera patala thomas chibonga kuphwanyika mutu nkufa ndinadziwa bwanji nkhani imeneyi mudziwe kunena kuti pamene amamponyera patala kumbuyo kwawo kapena kuti kumbuyo kwa galimoto ya polisi kumabweranso galimoto ina imene inkaona zonsezi driver wa galimoto imeneyo anali odabwa kwambiri kuona apolisi akuponyera munthu womangidwa ndi unyolo patala cholinga cha apolisi pochita zimenezi amafuna kuti galimotoyo imuponde koma driver uja ataona anangopatuka kumbali osamuponda ndiye pamene apolisi ankalengeza pa wailesi kunena kuti thomas chibonga anachita kudzipha driver uja anabwera poyera ndi kuperekera umboni pa zimene anaona komabe apolisi anangoyipondereza nkhani imeneyi mukudziwa kale inuyo kunena kuti apolisi nthawi zambiri amatumidwa ndi akuluakulu a boma nthawi imeneyo boma la udf ndi imene imatuma apolisi kuti pangani zakuti zakuti cholinga choti tiphe umboni umenewu ndiye atangowulula thomas chibonga anamutenga pa galimoto kumapita naye ku lilongwe kuchokera ku blantyre pamene anafika kumene kujako ku blantyre kuja mu dedzamo asanafike naye ku lilongwe anammanga unyolo ndikumponya mwamphamvu kumponyera pa tala ndiye galimoto imene inali mbuyo inaona zimenezi ndikumpatuka apolisi analengeza kuti ayi thomas chibonga wachita kudzipha pamene amayesera kuti alumphe mgalimoto kuti athawe ndiye uja driver ananena kuti ayi ndaziona zonse zimene zimachitika ameneyu wachita kuponyedwa ndi apolisi koma apolisi anayiphiphiritsa nkhani imeneyi akuluakulu aboma onse anayiphiphiritsa nkhani ija kungozirala m'mazira tikukumbukira nkhani ya matafale apolisi anamtenga kuchoka ku blantyre ndikupita naye ku lilongwe anakafera komweko apolisi ndithu ndi amene anachita zimene zija matafale anachita kuphedwa nthawi yake ndi yomweyi ya bakili muluzi uyunso thomas chibonga atangowulula kunena kuti inetu akundituma ndi akuluakulu a boma anamutenga kuchoka ku blantyre kupita naye ku lilongwe monga mme- momwe uja anachitira ndi matafale koma kupezeka kuti uyuyu anamponyera pa tala atakufika naye mu dedza mutu wake unaphwanyika ndikufera pomwepo pambuyo pake apolisi omweyo kumatinamiza kunena kuti yayi thomas chibonga amafuna kuthawa mgalimoto ya apolisi ndiye wadzipha koma mulungu si james yayi analipo wina amene anaona zonsezi ndi amene ananena kuti yayi ife taona zonse zimene zimachitika anachita kumponyera pa tala koma apolisi anaiphiphiritsa nkhaniyi mpaka lero ili zii mwachidule ndikuuzeni kuti mphekesera yonse imene ndikunena pano inatchuka kwambiri mu nthawi imeneyo ya 1995 ndiye pofuna kuphiphiritsa nkhani apolisi anamanga asilikali awiri a malawi army powaganizira kuti ndi amene anapha general manken chigawa maina a asilikali amenewa panali mr nkwichi wochokera ku lilongwe komanso mr chibwana wochokera ku zomba khoti inawapeza olakwa pa 11 juni 1996 chilango chake anachotsedwa ntchito ku malawi defense force analandidwa ma gratuity komanso ma pes- pension benefit onse inu mukudziwa kuti anthu amenewa a malawi army amakhala ndi ma pension benefits ame- amene amadzalandira kumapeto kwake ndiye khoti pa 11 juni 1996 inalamula kuti nkwichi pamodzi ndi nzake chibwana alandidwe ma pension benefit asazapasidwenso komanso anawachotsa ntchito ku malawi defense force ngati ma soldiers anawagamulanso kunena kuti akakhale ku ndende kwa zaka zokwana 5 akuluakulu inuyo tangoganizani mulandu wokupha general mkulu wa asilikali a malawi army munthu nkugamulidwa zaka 5 zokha zimakanikana munthu kubaya nzake kumowa ndikumugamula kukakhala moyo wake onse ku ndende kuli bwanji awawa akuti anawapeza ndi mlandu wokupha general manken chigawa koma anawagamula zaka 5 zokha mukuona kuti pamenepo palibe polondola izizi zimangoonetseratu kunena kuti boma la udf linamanga asilikali amenewa pofuna kutiphimba m'maso kuti tisadziwe choonadi america state department imeneyo inatiuza momveka bwino mchaka cha 1996 kunena kuti boma la bakili muluzi silinafotokoze chilungamo pa imfa ya general manken chigawa ngakhale bungwe la amnesty international linatsimikiza mu lipoti lake la 1996 kunena kuti imfa ya manken chigawa inali yodabwitsa kwambiri funso limene ambiri amalawi amafunsanabe ndilonena kuti kodi amene anapha general manken chigawa ndi ndani boma la bakili muluzi limatiuza kunena kuti colonel james njoloma ndi amene anatuma nkwichi komanso chibwana kuti achite chiwembuchi njoloma anagamulidwa 15 years pa mlandu omwewu koma ataseva zaka zitatu zokha anadzamukhululukira patangotha masiku ochepa atamukhululukira iyeyo anayamba kudwala mwakayakaya kundende komweko ndipo anamwalira mchaka cha 1998 kumwalira kumeneku kuti anamwalira kundende komweko inalinso imfa yodabwitsa kwambiri imeneyi anzake ena aja mr nkwichi anaseva 5 years sentence ndipo tikunena pano anatulutsidwa amakhala kumudzi kwawo ku lilongwe msilikali winanso mr chibwana amene amakhuzidwa pa nkhani yomweyi anatulutsidwanso ku ndende panopa amadwala stroke amakhalira kumudzi kwawo ku zomba amalawi ambiri pofika tsiku la lero akufunsanabe kunena kuti kodi amene anapha manken chigawa ndi ndani poti anthu amene ankaganiziridwa anatuluka ku ndende boma la bakili muluzi lakhala likutiuza kunena kuti anthu amene anagwidwa pa tsangano trading center anali mbava zimene zinkafuna kuba galimoto ya general chigawa komatu a udf amenewa amatibisira za thomas denson chibonga amene anachita kuphedwa ndi apolisi chifukwa choulula kuti anatumidwa ndi akuluakulu a boma kuti achotse moyo wa army general tinene zoona pano kuti kumalawi kuno kwachitika zinthu zambiri zobisika tikamanena panopa ena amayesa kuti tikunenera ndale koma ndikukutsimikizirani pano kuti kumalawi kuno kunachitika nkhani zobisika zoopsa zimene inuyo simukuzidziwa imodzi mwa nkhani zimenezo ndi imeneyi ya general manken chigawa mkulu wa asilikali ankhondo amene anaphedwa mu nthawi ya dr bakili muluzi kuti mumvesese bwinobwino kuti general amene anachita ku- kuphedwa ndikufuna ndikuuzeni zimene zinachitika kutangotsala masiku ochepa iyeyo asanaphedwe nthawi zambiri ankati akamacheza ndi anzake msilikali ameneyo chigawa ankakonda kulankhula mawu amene ankapereka chiopsezo kwa akuluakulu a boma iyeyo ankakonda kunena kuti anzanga ambiri amene ndinapanga nawo training ya usilikali panopa ndi mapurezidenti maiko osiyanasiyana mawu amenewa anali oopsa kwambiri kutuluka pamaso pa army general ndipo akuluakulu a boma la udf anali ndi mantha nthawi zambiri kumalawi kuno kumati kukangochitika ka scandal pang'ono chigawa ankanena kuti anzanga ambiri amene ndinapanga nawo training ya usilikali panopa ndi mapurezidenti maiko osiyanasiyana zimamvekanso kunena kuti ena mwa anzake amenewa anali president valentine strasser wa ku sierra leone iyeyo analanda boma 1992 ndipo analamulira kwa zaka 4 ndiye mawu ngati amenewa akhala akupereka chiopsezo kwa akuluakulu a boma la udf mpaka kabineti inakhala ikukambirana nkhani imeneyi kwa nthawi yayitali colonel james njoloma ataukira boma nduna zina za muluzi zinayamba kukayikira manken chigawa kunena kuti ndi amene anamutuma pamenepatu ndi pamene panayambira pulani yofuna kumusowetsa mwezi wa april 1995 pulezidenti bakili muluzi anali ndi ulendo wopita ku taiwan kukacheza dziwani kuti mu nthawi imeneyi mphekesera inali ponseponse yonena kuti pali akuluakulu ena asilikali amene afuna kulanda boma zinalinso zitachitika kale nthawi imeneyo njoloma ameneyi analinso mkulu wa asilikali akafunanso kulanda boma koma zinachita kukanika ndiye pamene bakili ankafuna kupita ku taiwan panalinso mphekesera imene imamveka yonena kuti asilikali afuna kulanda boma kutangotsala masiku awiri kuti anyamuke kupita ku taiwan general manken chigawa anaphedwa pa tsangano trading center mu nthawi ya 7 koloko madzulo tikumbutsane pano kunena kuti chigawa anali msilikali wolimba mtima kwambiri ndi amenenso anabweretsa democracy m'malawimu chifukwa ambiri timanena za chihana bakili muluzi ndi ena otero that is useless amene anapangisa kamuzu kuti aziopa mpaka nakuvomereza democracy mmodzi mwa anthu amenewa anali general manken chigawa 1993 anavuta kwambiri chigawa ndi amene anathesa payoniya ndi amene anamenyana ndi payoniya mpaka kuigonjesa kamuzu anamuopa ndikumusankha kukhala wachiwiri kwa mkulu wa asirikali ankhondo nayenso bakili 1994 anaona kuti eyi ndisamusiye general ameneyi pambali anamutenga nkumusankha kukhala mkulu wa asilikali ankhondo ndiye mu nthawi imeneyi nthawi bakili atangolowa kumene panali zimaoneka kuti army akufuna kulanda boma mphekesera imene imamveka kwambiri mpaka natinamuona colonel james njoloma ndi gulu lake akuukira koma iyeyi sizinamuthekere pamene amuluzi ankapita ku taiwan kukacheza mphekeseranso inayamba kumveka kuti akuluakulu ankhondo afuna kulanda boma kutangosala masiku awiri kuti azipita general manken chigawa anaphedwa pa tsangano trading center mu nthawi ya 7 koloko madzulo kodi amene anapha msilikali ameneyi ndi ndani funso limenelitu silinayankhidwebe kufikira tsiku la lero ngakhale kafukufuku weniweni pa nkhani imeneyi kulibe inangozilala nkhani imene iyi kuyambira 1995 kuzafika mpaka lero simungaimve pena paliponse kusonyeza kuti akuluakulu aboma amadziwa amene anachita zimenezi koma samafuna kuulula